moni moni nde kwachitika nkhani iyi kumalawi komweko inachitika pakanthawi mu novemba ndinaimva komano inali ya magapu kwambiri yosamveka bwinoyi nde kukamba nkhani yonena kuti sikupanga make sense palibe point komanso yopanda kuti inali yoti sinachitidwe confirm eti komano apapa ili official akunena kuti Mtsikana uyu dzina lake Alinafe Zaniko wa zaka 20 anali ndi mimba mu November, anali ndi mimba ya miyezi 8 ndi mimba yoti yoti yafikapo ndi kale yoti mwana wobadwa miyezi 8 amakhala mwana wabwinobwino nde akuti pa 23 November ananyamuka anapita ku loji ina ku area 25 ku Lilongwe. Anafika ku loji kuja anawuza anthu ogwira ntchito pa lojipo kuti ndikudikira chibwezi changa chikubwera. Anthu anangoti okay kenako chibwezicho chinabweradi ati kufika pa 24 anthu amuloji anagogoda kaya amafuna chani pena amafuna kuti akonze mu rumu kapena kufuna kutenga mbale za zakudya zoterozo koma anapezeka kuti anamva munthu wammunayo anayankha kunena kuti Alinafe kulibe wapita kukatumiza ndalama mbwere nthawi ina anthu aja okay anakhala kuchoka pa 23 24 pa 25 anayesera kugogoda mu rumu anapeza palibe amene akuyankha kugogoda kuyitana palibe amene amatani amene amayankha nde anakatenga master key nanga si amakhalanso ndi makiyi master key a marumu onse kaya ndi hotelo kaya ndi loji atatsegula anapeza kuti Alinafe uja ali m'menemo koma watani wamwalira anaitana apolisi chani akuti anakwanitsa kukhala ngati anakwanitsa kuwachita contact abale ake kudzera mu namba ina yomwe anapeza mu foni mwake mwa Alinafeyo nde anthu anayamba kufufuza kunena kuti chibwenzi yake ndani nkhani pamenepopo inatchuka mu novemba momwemo koma chibwenzicho sichimadziwika kuti ndani dzina lake ndani kapena amakhala kuti mpamene nkhani imakhala ngati kuti imangothera kuti msikana waphedwa kuloji popanda ma details ena aliwonse panopono mpamene patulukano nkhani kunena kuti yani mnyamata amene anamupha mtsikana uja amene anamupha Alinafe uja watani wagwidwa nde mnyamata amene wagwidwa ndi uyuyu akumuti Enati Ng'oma wa zaka 33 ndi amene anali chibwenzi chake komanso pali chikhulupiriro choti mimba imene anali nayo Alinafe bambo ake anali ndani anali Enatiyo nde Enatiyo ati anathawa achipatala amene anamuyeza Alinafe anapeza kuti anabayidwa injection ya poison poison yake sanaitchuleyi apeza kuti anamubaya dzanja la kumanzereli ndi yomwe anamupha eti koma apopo ndi nkhani yoopsa yomvetsa chisoni kuti anachita kulakwirana chani kuti munthu mpaka akafike pompanga chipongwe choncho because apopo sikuti wapha munthu mmodzi wapha anthu awiri mimba ya miyezi 8 ndi mwana kwina kulikonse apapa wapha anthu awiri chinampanga n'chani kuti mpakana akaphe mwana wake olo mwana wa eniake wapha mwazidziwa nde kwinako akuti akuyembekezeka kuti akalowe mkhoti nde mwina tidzamva kuti kapena anayambana chani noti kuti chomwe titamvecho chisintha china chilichonse chifukwa zomwe apangazo ndi premeditated as well kutanthauza kuti mose amapangana kuti tikakumane ku lodge ndikubwera ndikakupeza ku lodge anali atasakasaka kale kuti apeze poison mpaka kumuyika mu injection muganizire kuti panalowa planning pamenepo planning yake osati yamasewera kufika podziwa kuti ndiyike poison wambiri bwanji mu injection umo olo kuti afike pombayapo zinatani nanga munthu ungangombaya ndi injection munthu sungangotulutsa mwazidziwa kuti munagwa munachitika zina zake zodabwitsa mmenemo chimene chili n'choopsa kwambiri crime yake ndi ina ina chifukwa ndiyoti anachita kukhala pansi kupanga plani atapanga plani yakeyo kunyamuka kukasaka poison kukasaka injection kusankha kuti ndichita kumbaya injection zonsezo all that planning popanda kupanga nthumazi nkuchita jinkha kuti kodi ndikutani nkudziletsa anali ndi nthawi yambiri yomwe akanatha kudzitsutsa kunena kuti "Mm, zimene ndikufuna kupanga zinthu zotani zoyipa koma ayi ndithu analimba mtima kuti akapangadi zimenezozo munthu woti woopsa kwambiri eti koma pakali pano ndi oganiziridwa ndiye timva kuti milandu yake ipita kotani komanso sizikudziwika kuti anthu anali ogwirizana kapena panali mpungwepungwe ende timva zotsatira zake koma nkhani yochititsa mantha kwambiri zimenezo nde zomwe zikuchitika ku lilongwe crime